aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande mu achimwene leronso ndadzuka mmawa kwambiri kuti ndikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondeka matchona amene munatchona mumangalandemo Ndipo ndi pang'ono pomwe simufunanso kubwera kwanu kuno. Tulo usiku wapitawu anali atulo ondisautsa kwambiri ndisaname. Zinandivutirapo ndipo kukhalira fulukutufulukutu pogona achimwene sindidziwa kuti kaya zinakhala bwanji kaya. Moti kungodzuka lero ndamuuza Namagetsiyu kuti, Namaga, wofunika lero photchophotcho m'tchiremo mundiyang'aniremo mwina mwake mpungabwi tichotse mikwingwirima yonse imene ikumandipangitsa munthu une kulephera kuba tulo. Mundilole lero ndiyamikire omwe aja a Stance Academy ku Luchenza uko muja munali astepe muja. Leroli thamangani ndi mwana wanu liwiro la mtondo wadooka kuyambira limodzi. Ana onse amene akufuna zawo ziyende chaka chimenechi athamangire ku Stance Academy malo asanathe. Komanso paliponse pamene angaone chikwangwani cha Stance Private Schools adziwe pamenepo ndi pamene pakuchitika maphunziro. Mukufuna kunena za chani kodi? Za ndale? Ish! Lekani. Kwathu kunotu achimwene simungakhulupirire. Nkhani za ndalezi zikuoneka kuti tayamba tsopano kutsiluka nazo achimwene. Paliponse tingapite, tikupanga za ndale basi. Kufuna kuonetsana kuti mafana mwachepa, ife ndiye madolo a ndale ife. Ndikudziwa kuti simunayitolere achimwene. Timaperekeza nkhuzi posachedwapa. Koma simungakhulupirire kuti mwambo umene umayenera kukhala wolemekezeka kwambiri unasanduka bwalo la ndale lodzionetsera kuti, Mwaona? Mwaona aphwanga? Ndale zikutipweteka kwambiri kwathu kuno achimwene. Ngati pali chinthu chimene chatipangitsa kwa nthawi yaitali kuti tilephere kutukuka achimwene, ndiye ndi nkhani za ndale. Anthufe timaonjeza. Paliponse kolowetsapo ndale. kusankhana mitundu ndi zina zoterozo. Anthu ntchito asanalembedwe, munthu wotitu ali ndi kuthekera bwinobwino, basi kuyamba kaye kumchita chipikisheni, tawafufuzani obwantasawo, ndi akuti kodi? Amachokera dera liti liti? Amenewo kodi ndi athu amenewo? Anathandizira nawo kusonkha m'memo? mm, koma dzina lawolo bwanji likuoneka ngati ameneyo si wathu basi akangotero zinthu zasokonekera ndizomvetsa chisoni kwathu kuno achimwene kuti kwa nthawi yayitali ndithu zitukuko zinayima achimwene sizikuyenda tikungokhalira malo amodzimodzi basi chifukwa choti mu chilichonse chimene tikuchita tikulowetsapo ndale palibe kanthu kuti Timalolera zinthu zifike powonongeka chifukwa cha nkhani za ndale. Panopa anthu ogwira ntchito za boma, amenetu amayenera kukangalika, kutithamangirathamangira kuti mwina mwake zinthu ndikukhala bwino, ndi amenenso akugwiritsidwa ntchito ndi anthu a m'ndale, kuyeserera kukanikitsa kuti zinthu zina zake zisachitike, kutcherana ndale, wina wake awoneke ndithu kuti ee, zamuonekera, waiona Bangwe ali m'madzi. Zilipo ntchito zochuluka kwathu kuno zimene zidayima kale. kale chifukwa cha mapepala akuti mapepala ena ake akukanika kutuluka. Ukadzafufuza kuti akukanika bwanji, udzazindikira kuti nkhani zake ndi zandale basi. A uje ali ndi anyamata awo amene akupangitsa ndithu chilichonse chizikanika ndi cholinga choti a ujewo azioneka kuti iwowo si masewera ayi. Ndi zinthu zomvetsa chisoni koma umadabwanso kuti ziganizo zina zake zimene zimayenera kuchitidwa ndi anthu ogwira ntchito m'bomamo mpakana ndithu kumatenga zakazaka koma osachitika ena akatakhalira ali phee zinthu kukanika kusuntha nkhani zake ndale ndale zasokoneza kwambiri zinthu kwathu kuno tikukanika kusuntha kupita pena pake aliyense akuganiza za ndale aliyense akuganiza kuti a basi chinthuchi chikuyenera kukhala chathu basi zotsatira zake Ayi ndithu dziko silikusuntha achimwene. Lero lino zayamba kukhodzokera tsopano mpakana kumafika ku maliro achimwene ku maliro a munthu wamkulu kumakhala ngati mwina mwake ndi ku msonkhano wa chipani. A bulazi mmerikano kutulukira koma anthu onse ndiye Hey, yeah, yeah, hey, hey! mpakana amenewo adadi adadi mwambo wonse kukhala wa ndale anthu kumachita kukonzekera kuti mubwere bwana Chonde musalephere. Ulendo uno tikamuchititse manyazi ujeni uja. Akaonenso kuti amasewera ndi ifeyo anthuanthu. Basi ndiye ndale paliponse, zolankhula zosamangirira ayi. Ndithu, Nyasaland sitimafuna kuchita zinthu zoyenera mu nthawi yake komanso malo ake. Nthawi zonse timachita zinthu zozondoka achimwene. Kwa nthawi yaitali, maliro chakhala chili chinthu chimene timachilemekeza kwambiri. Koma olo ndi tsiku limodzi lomwe Sindinayambepo ndaganiza kuti kumaliro ukhoza kukhala kochitira thamo, kuonetsera mphamvu, maliro kusanduka msonkhano wa ndale, zomachititsa manyazi koma achimwene. Ndale tatsuluka nazo chifukwa chake ndondomeko yogulitsa feteleza otchipha ikutikanika. Nthawi zonse tikufuna kulowetsa ndale kukokera kwako. Makoponiwo kungowachulutsa mchigawo chimodzi basi alandire abale athu. Nkhani za ulimi ziyende bwino kwambiri kwathuku chifukwa amenewa ndi amene amachita za ife. Enawo aah! kaya aona kuti achita bwanji. Iya! anthu amakani amenewa. Muwasiye azisanduka, azipanga zawozo. Ife tiyeni tichite za kuno. Ndizomvetsa chisoni koma, feteleza wotchipha kumayenda bwino chigawo chimodzi. chigawo china chake chifukwa choti kwachuluka anthu a mbali imodzi amene sagwirizana nafe, tiona kuti zikhala bwanji zinthu zake. Ngakhale zitukuko zimene achimwene kupita chigawo chimodzi basi. Koma amwene zitukuko zakezo ee kuyang'ana misewu, nyumba zomangidwa zamakono koma kwina kwake kuti chuu osaonako chanzeru chilichonse chochitika ayi. Ndiye kumadzifunsa kuti kodi ndiye kuti machitidwe a zinthu ngati awawa tingatuluke nawo bwanji amwene? Ifeyo tivomereze kwathu kuno takhala anthu ovutika kwambiri chifukwa cha anthu andale, anthu amene samakonda dziko lawo, anthu amene amangoganiza za iwo okha basi, komanso anthu amene awazungulira basi, anthu amene amangoikana m'maudindo okhaokha amakaka amodzimodzi, mwayi uliwonse ukapezeka kumangopatsana okhaokha achimwene. Amenewa ndi amene atiwonongera dziko kwathu kuno. Kwa zilumika zingapo tsopano takhala tikumangopanga za ndale basi, kumakanika kupanga zitukuko zenizeni. Ine ndithu sindikukhulupirira kuti ena mwa mavuto amene pakadali pano tikukumana nawo alibe mayankho ake, ayi, ayi ndithu, koma chifukwa choti mayankho ali ndi anthu amene sitimagwirizana nawo ndipo sambali yathu, basi Tasankha kuti tichita zinthu zathu opanda mayankho aliwonse ngakhale tidzigwera ku phompho it's ok ifeyo koma obwantasafe tangokhala kuti mwina mwake ku sukuluku sitidapondeko mokwanira tidachokako mwachangu Standard 2 koma ndithu ifeyo ikadakhala kumtundako kupatsidwa mwayi kuti obwantasa pangani izi aa amwene aha ya tikhoza kuyeserera basi koma ndale obwantasa asamayandikire amanunkha fungo la ajawa akhoza kutionongera zinthu awa Ndife fuko koma lomvetsa chisoni kwambiri, fuko losakonda dziko lathu, fuko lovomereza kuti zinthu ziipe ndithu chifukwa cha nkhani za ndale. Ndithu ife tikukhulupirira kuti ziwanthu zophunzira bwino zimene zili kwathu kuno, zinthu sizingamafike potivuta ngati mmene zikutivutiramu ayi. Anthufe ndiye tikumalankhula osati sewero. Ndithu tinzeru tathu toperewerati. tikumapereka maganizo athu, bwanji mabwana titere, apanso titere, koma chifukwa choti maganizowo akuchokera kwa obwantasa amene akuoneka kuti akumveka fungo la ujeni, basitu palibepo amene amafuna kumva ayi. Zachuma zativuta, koma tili ndi chikhamu cha anyamata amene adamwera maink ochuluka kunkhani zachuma. Sitingawasonkhanitse pamodzi kukambirana, akuluakulu tipange bwanji? Zaulimi zatisokonekera, Koma tili nawo akadaulo oti kukhala pansi, mavuto a zaulimiwa sakhalanso nkhani ayi. Koma tsoka ndi ilo, tasankha kuchita zinthu zodziwa tokha ndi mpingo wathu chifukwa cha ndale. Komatu nzeru umati nzako koma nzokuuza! Ndalankhulatu ine. Nanga ndatukana ine? It's okay. Life ndi ntchoncho basi. Barman! ujeni kodi muno mupezeka ndi panadolo ata ine kwanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sungamvetse